Good morning, ndukhulupilira zonotino mwadzuka bwino kumene muliko. Nkhani yathu yoyamba lero makamakatu ndi ya Sylvester Namiwa. Eya, tikupitilizabe kupatsana ma update. Zikuoneka ngati lero mwinatu akhoza kutulutsidwa pa belo. Tukamba izi motani chifukwa amuchotsa ku Maula kumfikitsa ndekutitu kuja ku High Court komwe kuli zochitika kumeneko. Zochitika zake nzotani? Tingokambabe mwa likapu kenako tipatsanenso ndekuti zomwe zochitika leroli. Ngati ka likapu chabe, masiku apitawo Sylvester Namiwa anapezeka zonena kuti anayamba kudwala ali ku Maula kuja. Anayamba ku crash ndithudi. Zikuoneka kutino zinali za serious chifukwa chonena kuti anathamangira naye ku chipatala cha African Bible College ku Lilongwe komweko. Atakafika kumeneko expectation inali yonena kuti munthuyi akafika kunoko. ndizoti mwina angolandila ndekuti mathandizo kuchipatala kuno akatero azibweleranso ndekuti kumaula azikapitiliza kumakamwela mwina mankhwala ake kumeneko koma achipatala ataona mmene analili zinali za serious kuti mpakana ananena kuti akufunikila apangidwe admitted ndipo anampanga admit ndekutitu anakhala muchipatala chimenecho kwa masiku awiri Kenako atayamba kupeza bwino ndimmeneno anapezeka zoti ampanga discharge automatic atangompanga discharge pamene paja basi ndekuti apolisi anamutenga a za kundende kumapita nayenso kundende tikunena pano ndizonena kutibe wakhala ali ku maula kufikila ndekuti tsiku laleroli Now, tsiku la lero zomwe zikuchitika ndi zotani? Nkhani ndiyonena kutino, lerolitu pali chiyembekezo chonena kutino Judge Zondi Mvula akhoza kupereka chigamulo nkhani ya belo. Kodi Sylvester Namiwa apatsidwe belo kapena ayi? abwerere akakhalebe ndekuti ku Maula. Ndipotu pa malipoti amene atipeza ndionena kutino, Sylvester Namiwayo pamodzi ndekuti ndi maloya ake Ngakhalenso anthu ena ndi ena ndekuti mwina amene amaima naye afikano tsopano kutino kumenekotu ku High Court mamawawu ndipo akungodikilira kunena kutino judge afike. Akafika choncho ndekuti akalowe mu bwalo la milandu lija akamve kunena kuti chigamulo ndi chotani. Tikamakamba za chigamulo ndi zonena kutino tinakupatsani update ija mmene ndekutino zimayendera. Kutino mu khoti muja atakumana makamaka mu chamber mmenemo kunapezeka zonena kutino akuboma anapempha kunena kuti ngati Sylvester Namiwa ali oti apatsidwe belo akwanilitse ndekutino zikole zomakwana chani zomakwana 5 choyamba akuyenera apeleke ndalama yokwana 2 million chachiwiri akuyenera ndekuti azikaonekera ku polisi pa masiku 14 ena aliwonse kamodzi Chachitatu nchonena kuti no akuyenera apereke ma passport yake, cha number 4 akuyenera apereke nde kuti ma sureties awiri, ziwiri ngati zikolebe ziwiri zonoti no chilichonse chikhale cha 3 million 3 million, ndipo no nde kuti chomalizatu ndi chonena kuti no asakayankhulenso china chilichonse pa interview, zomayankhula zotsutsana ndi boma zija asakapangenso zimenezo, akakangopanganso zimenezo adzakhala nde kuti akumangidwanso. ndipo zinachitika ndi chani ambali ya Sylvester Namiwa ananena kuti oti okay nkhani ndi yonena kuti zina akhoza kukwanitsa kupatula ndi kuti chani nkhani yokhayo ya 2 million for Sylvester Namiwa ndi zoti samapanga ndalama zochuluka ngati ali ndi ndalama mwina imene angathe kukwanitsa mwina ikanakhala 500,000 nkanakhalako bola nkoni Nde Zondi Mvula ananena kuti palibe vuto ndikambe kaye ndilingalire bwinobwino kuti kodi no chigamulo changa chidzakhala zotani. Nde kuti apapa tikudikira kumva no chigamulo chitaperekedwe cha belo kuti kodi no Zondi Mvula ampatsa Sylvester Namiwa belo kapena mwina mwake samupatsa belo. Ngati amupatse belo kodi nde kuti no beloyo ikhala ndi ma condition ake ati no avomera 2 million ija kapena apezeko zoti ayesa mwina mwake kutino atani a ayitsitse kuti ikhale 500,000 chifukwa Zondi Mvula ananena kuti nkhani zokhuzana ndi belo zonsezo nde kutino is at the discretion of court ndi zonoti no zili mmanja mwa a court basi ndi amene ali ndi ufulu opeleka belo kapena osapeleka belo nde olo anthu atapempha zonoti belo belo a court ndi amene angaone kuti kodi belo yake ikhala yotani nanga zikole zake zikhala zotani kodi ayipeleke kapena asayipeleke ndakalingalire zimenezozo. Nde apapa zikuoneka ngati wamaliza kulingalira, timveno kuti kodi no zikhala motani za Sylvester Namiwa ameneyi, as usual we always say kunena kuti stay tuned to Justin Tech Malawi cholinga chonena kuti nkhani ngati zimenezi muzitsatire right from the beginning kumakafikanso kumapeto. We just want to say something here ndikungofuna kupangako comment ndekuti ah nkhani yokhudzana ndi zikolezi. Zikole zinazi ndimene zimakhalira mwaiona ngati ndakhala ndikumaulutsapo nkhani za ku court umaona kuti no anthu amapatsidwa zikole amwene zikole zimangokhala ok mulipire ndalama mwakuti muzikaonekera ku police bwetsani ma passport anu tipatseni ndekuti ma sureties mwaona zimakhala zimenezozo kapena apo mbonizo mupange zoona kuti mbonizo ndekuti no nazonso ziperekenso ndalamanso kuti ngati ngati angathawe ife tizagwira mbonizo mboni zanu ndi ndani Anthu amene tingadzagwire inuyo mukathawa ndi ndani kuti mudzachite kuombolana? Zimangokhala mwachoncho. Komano apapa ndaona condition ina yake yomwe no ndiyanyuwani. Akunena kuti no Sylvester Namiwa asakayankhulenso ndekuti no pa interview ina iliyonse asakayankhulenso zimene amayankhula zija ayi akangokhala chete basi. kutseka pakamwa magaye you know I, I thought about this kunena kuti no in as much as ndiye kuti no mwina mwina kufuna ampewetse ku- kuti adzamaphwanye malamulo komanso ndiye kuti palinso ndiye kuti notu ka ka attack iri kumbali ya freedom of speech eti kuti munthu asamathe kuyankhulanso chifukwa ngati amutseka pakamwa ndiye kuti sakuyenera azibweranso kuti aziyankhula kaya ma press briefing kaya ndekuti kuli zokhudzana kaya ndi chani kaya kaya kaya kaya kwa foira zina zake asayankhule and this guy wakhala akuimira ngakhale nkhani zija za magena kamati kaya kwa- akwang'onga kaya chakwina kwake ku balaka uku nkhani za cement za factory inayake yopanga cement kumene kuja ma composition awo anapita kukaimira kuyankhulirapo nkhani zokhudzana ndi press cane Ndale limited kujeni kuja cha ku lower shire uku, chikampani chija chinkapezeketsa kuti no zimadzi zonyansa zaja za ma chemical oyipa zinkakapha mbewu kumadutsa mmakomo mpaka anthu kumadwala nazo, ankayankhula zinthu ngati zija, so apapa kodi no akutanthauza zonoti akufuna atse amutseke pakamwa? Kuti asamayankhulenso? And iyeyotu anali ngatibe voice imene imatha kuyankhuladi. understand ngati fans yambiri nde fans yambiri makamaka masapota a dpp anakamba zonoti ayi izizi ndi zonoti no zikuchitika bwino namiwa alangike alangike alangike koma this namiwa guy in as much as mmene tikufuna tiiwale namiwa uyu ndi amenenso analinso busy-nso ndikuti kupereka pressure-nso nthawi imene akuipatsa pressure mcp which means akamayankhula kaya we don't know kuti no motivation yake ndiyotani kumenyera ufulu wamba kap- kumenyera ufulu chabe kapena mwina mwake ali ndi ma ujeni ake ma goals ena komano so far zomwe wationesa ndi zonoti no posatengera chipani iye akuyimabe pati akuyimabe pa zimene amakhulupirira zonoti ayi ineyo ndi womenyera ufulu akuyankhulabe kani zoyankhulazo akuyankhulabe so uh, zili ngatibe attack ku- to democracy this one Chifukwatu nde kuti anakampasa mwina alipeke zikole zonoti ok pitani ee mukamakayankhula mukakhale ndeti sensitive muzikaona kuona kuti kodi ndikuyankhula sizingandigwetsere mmavuto chifukwa nthawi imene ndikukamba zonena kuti iyayi aah pomatha miyezi iwiri aah president vice president akhala atenga u president ndikutanthauza chani Ndiye kuti ndikudziwa zina zake kapena kuti mwina make pakhala ndiye kuti kajeni kena kake madongosolo ena ake omugudula president zinthu ngati zimenezo kapena president apanga chipo zinthu ngati zimenezo zikhoza kundiika m'mavuto eti umangoona kuti "Mm, ineyo ndiziyankhula motani zinthu zangazi eh oh i think apa ndadumpha malire eh apa apa sindinapange bwino ndiye kuti mwina anakatha kungompasa condition yonena kuti no Amwene pitani muli ndi ufulu okayankhula eti democracy imapasa ufulu okayankhula eti komano democracy yomweyonso imanena kuti ukamayankhula uzikhalaso ndi cha ndi udindo chifukwa ukayankhulaso zonyazitsa anthu ena zomwe zingathe ndekuti zophwanya malamulo upezeke zoti umangidwa nazo mwayiona eti ndiye kuti no mukadzamangidwaso sizoti mudzakhala pansi nkumanena kuti ayi akundimanga pazifukwa zotani chifukwa cha kamwa yanu mukayatani, mukayang'ane kukamwa yanuyo kuti kodino ndi ziti zimene ungathe kuyankhula ndi ungaziyankhule motani kutino mwina mwake zisakuyike m'mavuto. Kodi mwina sanakatha kumpasa condition ngati imeneyo. Whatever ma guy aku court akuziwa zimene akuchita and at the end of the day ifeyo tidikira nde kutino kodi kubwera zotani kumeneko. Tanena kale nde kuti ndikhala ndikupatsani nkhani leroli. Akutitu.